bụ na ị gụrụ akwụkwọ o nwere ihe ị bụ na naijiria ihe dị mkpa bụ na ị zụtara ya n'ụlọ akwụkwọ nke o nwere ike malụ ede na asụ na ahịa maọbụ aka ọrụ ọ na-amụ ọ na-amụ. ọ bụ ịzụ nwa gị n'akwụkwọ ya bụ mahadum ka ọ bụ ịzụ nwa gị ka o jee mụọ ọrụ aka kedu nke ị chere na ndị mmadụ ga-ahọrọ sonyere anyị ka ị mara ụsa ndị mmadụ ga-ewere na ya bụ isiokwu ndewo nne ndewo ndewo nwa m biko o nwere ajụjụ ga-amasị m ịjụ gị ya bụ ajụjụ bụ ka imi na ọnụ si dịrị obodo anyị bụ naijiria ugbu a ọ ga-amasị gị ịzụ nwa gị na mahadum ma ọ bụ na ọ gụcha sekọndịrị skuul ka ọ bụ ọ gụcha sekọndịrị skuul ị zụọ ya ka o jee mụọ aka ọrụ ma ọ bụ jee mụọ ka e si azụ ahịa kedu nke bụ uche gị kedu nke ị ga-eme ihe bụ uche m kịta a dịka uche m si wee dị nwa m jechaa sekọndịrị skuul maka ka naijiria si wee dị kịta ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ o nwere ihe ị bụ na naijiria so achọrọ m nwa m jechaa sekọndịrị skuul o jeela m jee mahadum jee gụta akwụkwọ ọfụma so that ndị ibe ya na-asụkwa oyibo ya nwa ya soro ha na-asụ yes na-asụ oyibo ịhụ na ya so ọ ma uche nke mụwa achọrọ m ka nwa m jeela m yunivesiti gụta ya opinion m ka m na-ebu n'uche nke m ọ bụkwa na ọ na-eje skuul ahụ nwekwa taịm ijekwa jee mụọ aka ọrụ n'ihi na aka ọrụ dị mma dịka otu amụwa nọ amụrụ m aka ọrụ bifo rewe ihe a i am a seamstress ama m akwata ọtụtụ ụmụ ọrụ tụ ọ bụkwa na ofere dị ya wee mụkwa ọrụ nsogbu adịrọ mana ihe m dịka m mkpa bụ ya jeela m akwụkwọ daalụ eh? imeela nne ndewo ndewo ọ dị mma e nwere ajụjụ ga-amasị m ịjụ gị dị njikere adị m njikere ya bụ ajụjụ bụ ka imi na ọnụ si dị obodo anyị bụ naijiria ugbu a ị ga-ahọrọ ịzụ nwa gị na ụlọ akwụkwọ ya bụ mahadum ka ị ga-ahọrọ ọ gụchaa sekọndịrị skuul itinye ya n'ebe ọ ga-amụ ọrụ maọbụ ebe ọ ga-amụ azụmahịa kedu nke ị ga-ewe ka imi na ọnụ si wee dị obodo anyị bụ naijiria kịta ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụrụ na m zụcha nwa m n'ụlọ akwụkwọ dị elu ya nke a na-akpọ mahadum tupu o jezie jee mụwa ọrụ ka ọ ga-abụ ka aka nwee ike wee sie ya ike ọ dị mma kedu ebe gụnwa nọ ọ bụ ọrụ oyibo ka ị na-arụ ka ọ bụ ahịa ka ị na-azụ ana m arụ ọrụ oyibo kedụkwanụ ihe mere i ji wee kwuo na nwa gị gụchaa mahadum o jee mụwa ọrụ ihe a mebibe mgbe m m gụchara nke m enwetara m ọrụ ọsịsọ achọghị m ọrụ mana kịtazi ụmụaka ga-agụcha akwụkwọ ha enweghị ọrụ ha na-arụ ọ ya mere m ji sị na ọ ga-agụcha mahadum ọ gụchazịa mahadum ka aka wee nwee ike sie ya ike ka o nwetazi ihe o ruzie ebe ahụ ọ ga-amụ ọrụ ka aka nwee ike shie ya ike ndewo ọ dị mma daalụ biko na ị ga-ahọrọ ịzụ nwa gị na mahadum ma ọ bụ họrọ itinye nwa gị ka o jee mụọ aka ọrụ ma ọ bụ ka o jee mụọ ka esi eme azụmahịa kedu nke ị ga-ewere ịzụ nwatakịrị bụ site na ihe ị chọpụtara onyinye nwa gị nwere ọ bụrụ na ọ nwere onyinye ịlụ aka ọrụ ma ọ onyinye ịzụ afịa ihe dị mkpa bụ na ịzụtara ya n'ụlọ akwụkwọ nke o nwere ike ịmalụ ede na-asụ na ahịa maọbụ aka ọrụ ọ na-amụ ọ ihe dị na ya anaghị etinye mmadụ n'ike sị ya ga gawa akwụkwọ ma ọ ya jee mụwa aka ọrụ ị ga-ahọrọ ịzụ nwa gị na mahadum ka ọ bụ itinye ya n'ọrụ ma ọ bụ na ọ gụcha ụlọ akwụkwọ sekọndịrị m ga-ahọrọ iti i- i- ịzụ ya na mahadum maka na ọ dị mkpa nwatakịrị inwe amamihe tupu o wee nwee ike mụta ọrụ aka ọ dị mma kedu ebe nke gị nwa nọ ugbu a ọ bụ ọrụ oyibo ka ị na-arụ ka ọ bụ azụmahịa ka ị na-eme anọ m ọrụ oyibo kedụkwana ihe mere iji wee họrọ nwa gị gụchaa akwụkwọ o jee mụọ ọrụ oyibo o jee mụọ azụmahịa maka na ọ bụrọ ịzụ ahịa ekwuru m ịmụ ọrụ aka mana ọ ka mma ka nwa m gagodo mahadum ehe ka o wee nweta ọrụ oyibo maka na anyị maara dịka imi na ọnụ si wee dị obodo a ọ bụrụ na ị- ị- ịkwụdo naanị na ọrụ oyibo ịhụ na o nwere ike ị ma nwecha ihe ị ga-eji zụkwa ndị ọzọ mana ị na-arụkwa ọrụ oyibo o nwekwa ohere ịmụkwa ọrụ aka ọrụ aka bịakwa ọ kachasị dịka mgbe oge ezumike i were arụkwa ọrụ aka wee nwee ike dozie ezinụlọ gị ọfụma ọ dị mma jiri ya na-enyere onwe gị aka nne daalụ ndewo ahọrọ ịzụ nwa gị na mahadum ka ị ga-ahọrọ itinye ya ka o jee mụọ ọrụ aka ọ ga na-arụ kedu nke ị were ndị be anyị ọ dị mma n'uche m m ga-ahọrọ ka nwa m gaa mahadum ọ bụrụ na ọ gachazịa mahadum o nwezi ike imezi ihe ọzọ ọ dị mma kedu nke gị nwa na-eme ọ bụ ọrụ oyibo ka ị na-arụ ka ọ bụ azụmahịa ka ị na-azụ ee ana m arụ ọrụ oyibo werekwazịa nke a na-akpọ ọrụ aka wee na-enyere onwe m aka dịka ụbọsị si wee dị n'ụbọsị taa na anaghị akwụ otu ebe ekiri mmọnwụ ndewo ọ dị mma daalụ